Thosaigh an fómhar san mheánaois go neamhshibhialta. Bhí boladh na taise san aer. Tháinig na cairteacha deireanacha le grán ar ais ó na páirceanna agus bhí boladh aráin úrbhácáilte sna tithe. Don fheirmeoir ba nóiméad faoisimh é mar tar éis bliana iomláine oibre crua d'fhéadfadh sé taitneamh a bhaint as an méid a a bhailigh sé. Ar feadh nóiméid ghearra bhí níos mó suaimhnis ina bholg. Bhí cácaí déanta as plúr nua, bhí úlla a d'aibigh is déanaí, agus d'fhéadfaí iad a ithe beagnach díreach ón gcrann. Uaireanta fuarthas dornán piorraí nó plumaí a bhí tógtha ón gcrann ón tiarna. Ach bhí aghaidh eile ag an bhfómhar freisin, níos brúidiúlaí. Bhí bia ag imeacht níos tapúla ná mar a bheadh aon duine ag iarraidh a admháil. Ní raibh cuisneoir, canna ná coimeádán miotail sa teach. Ní raibh ann ach cliathbhoscaí pollta, tuí agus soithí cré. Ní raibh de dhíth ach cúpla oíche níos fuaire chun go dtosódh lucha agus francaigh ag teacht isteach. Chreim siad málaí, chreim siad trí bhallaí, agus ansin d'ith siad gach rud a bhí ag boladh beagán cosúil le bia. Bhí ar na soláthairtí a bheith cosanta mar stór. D'fhéadfadh oíche amháin iarracht an tsamhraidh ar fad agus Lúnasa ar fad a bhaint. Bhailigh na feirmeoirí beacáin nuair a chuaigh siad ag bailiú adhmaid. D'fhéadfadh dornán de phóranna beacán a bheith ina mbéile. Shábháil gach bolatas a fuarthas iad ó ocras. Bhailigh siad freisin cnónna darach, cnónna. agus torthaí fiáine, mar bhí gach rud níos luachmhaire ná mar a cheapaimid. Agus nuair nach raibh na fómhair go maith, nuair a scrios na báistí an grán, nó nuair a bhris an cloch na torthaí, ansin ní raibh rogha ag teaghlaigh iomlána. D'fhág siad na tithe, thóg siad an rud ba luachmhaire leo. agus theith siad go dtí an baile. Bhí siad ag brath ar obair, ar charthanacht nó ar mhiorúilt a ligfeadh dóibh an geimhreadh a mhaireachtáil. Sa scannán seo insímid duit faoi cad a d'ith na feirmeoirí i ndáirire sa titim. faoina mbéilí laethúla, faoin mbia a throid i gcoinne an ocrais agus faoin éadóchas a thosaigh nuair a thosaigh na chéad soláthairtí ag imeacht níos tapúla ná mar ba chóir dóibh. Feicfidh tú conas a bhí cistin titim an fheirmeora, cad a bhí ina mbéilí agus conas a bhí an cath i gcoinne an ocrais sula raibh na chéad sioc ann. Beidh áthas mór orm má shuibscríobhann tú chuig mo chainéal, mar go gcabhraíonn sé leis fás, agus ní chailleann tú mo chuid foilseachán eile. Go raibh maith agat go mór agus tá fáilte romhat chuig an gcéad chuid eile den ábhar. Caibidil 1. Arán tar éis an fhómhair. Am gairid de sásamh. Tar éis an fhómhair, bhí suaimhneas sa sráidbhaile a thug mothú gairid faoisimh do dhaoine. Bhí na páirceanna bainte, bhí an grán ina luí sa scioból agus bhí boladh plúir úir mheilte ar fud an tsráidbhaile. Ba é seo an t-aon am den bhliain nuair a d'fhéadfadh an feirmeoir mothú go raibh a theaghlach ar feadh nóiméad slándála. Ba ag an am seo a bhí an chéad arán titim á bhácáil. Dorcha, trom, beagán géar, ach ag súil leis mar dhuais tar éis go leor míonna ocrais. Is annamh a bhí arán feirmeora déanta as cruithneacht. Ba ghnách an seagal, an eorna nó an coirce a úsáid, agus nuair a bhí beagán gráin ann, cuirtear cáithníní nó coirt mheilte leis chun an t-arán a dhéanamh níos mó. In ainneoin an chomhdhéanaimh bochta, bhí an chéad arán úr ina ócáid. Bhí an teach ar fad ag boladh an oighinn. Bhreathnaigh na páistí ar an arán le spéis agus bhraith an tiarna tí go raibh an scéal níos fearr ná mar is gnách ar feadh nóiméad, ach bhí an sásamh seo an-ghearr. Bhí ar an arán a ghearradh go tanaí, mar bhí arán amháin a bheith go leor ar feadh laethanta. Ba ghnách é a ithe sáite i anraith, chun an bolg a líonadh níos tapúla. Fuair na cinn a d'oibrigh is deacra na cáma is mó. Is minic a d'ith na páistí agus na daoine scothaosta is lú. San mheánaois, roinneadh bia de réir iarrachta, ní de réir comhionannais. Bhí an t-arán ag dul in olcas go tapa, mar bhí an taise titim fabhrach do mhún. Níor chaith aon duine arán millte. Gearradh an mún amach agus d'ith an chuid eile ag cur riosca sláinte orthu féin. Chun an saolré a leathnú, rinneadh slisní a thriomú in aice leis an tine. Rinne siad crua mar chloch, ach d'fhéadfaidís seachtainí a mhaireachtáil agus a bheith ina soláthar le haghaidh amanna níos measa. Sa teach mór, d'ith siad arán chruithneachta geala, nach raibh aon bhaint acu le arán feirmeora. Bhí an difríocht seo le feiceáil leis an súil nocht, agus dúirt sé níos mó faoi éagothroime ná aon fhocal. Ach fós féin, bhreathnaigh an feirmeoir ar a arán dorcha le bród, mar bhí a fhios aige gan é nach mairfeadh a theaghlach ar fad go dtí an geimhreadh. Ní raibh sásamh an titim ach ar feadh nóiméad. Le gach lá a chuaigh thart, tháinig an t-arán níos lú, agus tháinig an imní ar ais. Ba é an t-arán tús an titim, ach freisin meabhrúchán go raibh na míonna ocrais ag druidim, áit a mbeadh gach slisín tábhachtach. Caibidil 2. Torthaí an titim, úlla, plumaí agus piorraí. Ba é an titim an t-aon séasúr nuair a d'fhéadfadh na feirmeoirí rud éigin milis a ithe, gan mothú ciontach as a gcuid soláthairtí a thógáil óna dteaghlach. D'aibigh cineálacha úll déanacha sna gcairteanaí, piorraí crua mar adhmad agus plumaí a bhí foirfe le triomú. Bhí gach torthaí luachmhar, mar ní hamháin gur thug sé fuinneamh, ach bhris sé freisin ar an monotony aiste bia an fheirmeora. Nuair a thosaigh na chéad fuair ag teacht isteach sna gleannta, chuaigh mná agus páistí chuig na gairdíní chun gach rud a bhí ar na crainn a bhailiú. Ba iad na húlla an ceann ba thábhachtaí, mar d'fhéadfaidís maireachtáil is faide. Leagadh iad i sraitheanna i gcliathbhoscaí líneáilte le tuí agus cuireadh iad ar shiúl ón taise. Bhí piorraí tógtha go crua agus níor éirigh siad níos inite ach tar éis cúpla seachtain. Rinneadh plumaí a thriomú díreach os cionn an deataigh ón tine, mar ní raibh triomadóirí ar leith sna tithe tuaithe. Bhí an deataigh a thug an blas dóibh, ach rinne sé freisin go raibh siad maireachtáil ar feadh míonna, cé go raibh siad crua agus dorcha. In ainneoin na n-iarrachtaí seo chun torthaí a stóráil, is beag acu a mhair go dtí an geimhreadh. Is minic a scrios mún taise agus feithidí cliathbhoscaí iomlána. Má thosaigh úll amháin ag lobhadh, rinneadh an chuid eile go léir go tapa. Ina theannta sin, bhí na lucha a d'fhéadfadh greim a fháil trí adhmad agus tuí in oíche amháin. Dá bhrí sin, rinneadh torthaí a ithe go tapa, sula dtóg an dúlra ar ais iad. Don fheirmeoir, ba am gairid de fhlúirse agus dathanna é, sula raibh gach rud arís ina monotony de leite agus Eanach. I aiste bia an fheirmeora bhí torthaí níos mó ná mar a bhí mar sneaic. Bhí siad ina gcomhartha nach raibh an bhliain thart fós agus go raibh rud éigin ann fós a d'fhéadfaí a líonadh isteach sa bholg. Nuair a d'ith na páistí úll díreach óna lámh d'fhéach a dtuismitheoirí orthu le dóchas ciúin. Bhí a fhios acu nach mbeadh aon rud milis ann i gceann cúpla seachtain. Mar sin, bhí torthaí an titim ina dtabhartas gairid, eitilte a thug beagán solais isteach i saol ina raibh an geimhreadh fada, ocras ag druidim. Caibidil 3. Conas a stóráil feirmeoirí bia sa titim. Bhí soláthairtí an titim leithchealach, cosúil leis an teach tua féin. Ní raibh bairillí neartaithe miotail ná íoslaigh cloiche láidre ag na feirmeoirí. Ba é an seomra uachtarach, nó poll beag talún a bhí tochailte in aice leis an teach a gcuid bia. Bhí grán á choinneáil i gcliathbhoscaí adhmaid a raibh scoilteanna chomh leathan sin orthu go minic go raibh orthu iad a ghreamú le héadach. Uaireanta cuireadh málaí adhartha faoin díon. ionas nach dtarraingeodh an taise iad ón talamh. Rinneadh gach rud go tapa agus go simplí, mar ba é an fheidhm a bhí tábhachtach, ní an chuma. Bhí glasraí á stóráil níos primitive fós. Bhí cairéid agus biatas curtha sa talamh fionnuar, le gaineamh á chur faoi. Rinneadh cabáiste a choipeadh i mbairillí adhmaid. Ach má fuair taise ná mún áit éigin, d'fhéadfadh an t-ábhar ar fad dul in olcas i gceann deireadh seachtaine. Bhí oinniún ceangailte i gcliabhán agus crochta faoin díon. áit a raibh sí tirim, cé go minic go raibh deatach ón tine ag socrú orthu. Fiú úlla a stóráiltear i sraitheanna le tuí a d'éiligh seiceáil laethúil, mar d'fhéadfadh píosa amháin lofa an soláthar ar fad a mhilleadh. Ach ba iad na creimirí an bhagairt is mó. D'fhéadfadh lucha agus francaigh greim a fháil isteach sa chriosca in oíche amháin. D'ith siad grán, glasraí, torthaí trioma, agus fiú píosaí d'arán trioma. Chuir daoine gaistí primitive, choinnigh siad cait, agus uaireanta d'éist siad san oíche le haghaidh rud éigin a bhí ag scríobadh faoin urlár. Don fheirmeoir bhí gach mála grán ina rachmas. Chiallaíonn cailliúint é titim isteach in ocras sula dtiocfadh an geimhreadh. Bhí tionchar ag an stóráil primitif seo ar gach rud. Chaill bia an titim a cháilíocht go tapa, agus bhí ar na feirmeoirí troid i gcoinne mún taise agus lotnaidí gach lá. Gach maidin d'fhéach siad isteach sna crioscaí agus bairillí mar a bheadh siad ag féachaint ar stór. Má bhí gach rud go maith, thosaigh an lá le faoiseamh. Má bhí rud éigin greamaithe, múnaithe nó fliuch, tháinig an eagla ar ais. Ba am dóchais an titim i sráidbhaile feirmeora, ach amháin má bhí na soláthairtí fós ann, agus ní raibh sí cinnte riamh. Caibidil 4. Bailíodh beacáin mar chuid den saol laethúil. San mheánaois ní dheachaigh aon duine chuig an bhforaois chun beacáin a bhailiú le haghaidh taitneamh. Ní raibh sé ina shiúlóid ná ina thraidisiún ach ina riachtanas. Nuair a tháinig an titim go hiomlán, chuaigh na feirmeoirí ag bailiú adhmad beangach gach lá, agus ar an mbealach bhailigh siad gach rud a bhí oiriúnach le hithe. Bhí beacáin, boletus, maiseanna agus cearcanna ina slánú a d'fhéadfadh anraith fholamh a dhéanamh ina béile sásúil. Chiallaigh gach beacán a fuarthas lá amháin níos lú ocrais. Bhailigh siad beacáin go cúramach mar d'fhéadfadh botún a bheith marfach. Bhí an t-eolas á cur ar aghaidh ó ghlúin go glúin agus múintear do leanaí cineálacha a aithint níos luaithe ná comhaireamh. Rinneadh beacáin bhailithe a thriomú ar rópaí crochta in aice leis an tine, nó cuireadh iad ar bhord os cionn an tine. Thug an deataigh dath dorcha agus boladh dian dóibh. agus thar aon rud eile, rinne sé iad a bhuanú ar feadh seachtainí, uaireanta ar feadh míosa. Níor tháinig gach beacán le haghaidh triomú. Cuireadh beacáin úra le hanraithí, leite, nó bhí siad bácáilte go tapa ar an gcúl. Bhí béile den sórt sin ina ócáid annamh chun blas níos caste ná cabáiste ná leite amháin a bhlaiseadh. Do go leor teaghlach is beacáin a shábháil an titim ó mhonatónacht agus ocras iomlán. Bhí siad ar cheann de na cabhair saor in aisce amháin a thug an dúlra do dhaoine fiú nuair a theip ar na fómhair. Ba é an míbhuntáiste is mó ná nach raibh a fhios riamh cé mhéad beacán a bhí le fáil? D'fhéadfadh báistí an fhoraois a thuilte, d'fhéadfadh an bhuí an talamh a thriomú agus cosc a chur ar fhás. Ba é sin roulette a bhí ar na feirmeoirí a imirt gach bliain. In aice leis an gcabáiste, ba iad na cairéid na hoinniúin agus na biatais na cinn ba luachmhaire. Cuireadh cairéid i bpoll líonta le gaineamh. Leagadh biatais i gcarnanna talún a raibh orthu a chosaint ón uisce. Ceanglaíodh oinniúin i mbunnaí agus crochadh iad faoin díon. áit a raibh sé níos teo agus níos tirime. Bhí sé seo ar fad chun go mairfeadh na plandaí fiú beagán den taise san fhómhar. Ach fiú ansin, lobhadh cuid de na soláthairtí, d'éiríodh bog nó thosaíodh ag boladh róláidir, rud a chiallaigh go raibh orthu iad a chaitheamh amach. Tháinig na glasraí bochta seo go príomha chuig an bpota. Rinneadh anraith cabáiste as an gcabáiste. Cuireadh gránaigh agus uisce leis na cairéid agus na hoinniúin, ag cruthú anraith laethúil a bhí mar bhunús le haiste bia an teallaigh ar fad. Baineadh úsáid as biatais níos lú go minic, mar go raibh siad níos líonta agus thóg siad níos faide le dul as na soláthairtí, mar sin rinneadh iarracht iad a shábháil le haghaidh seachtainí níos deacra. I mí Mheán Fómhair agus Deireadh Fómhair bhí na glasraí fós úr. ach bhí a fhios ag gach duine dá mhéad a chuaigh an t-am san fhómhar, dá mhéad a bhí siad ag éirí tinn, ag éirí bog agus ag cailleadh a gcuid blas. Choinnigh na feirmeoirí na gairdíní mar a súile mar bhí a fhios acu, gan na glasraí seo, go n-iompódh a bhfómhar go tapa ina ocras. Ní raibh sé seo mar bhia a bhí le taitneamh a bhaint as an carball, ba é bia é a bhí le ligean dóibh maireachtáil. Anraith cabáiste, cáiréid róchócaráilte agus oinniún. I gach mias bhí siad monotonous, ach thug siad neart. Sin é an fáth go raibh an gairdín chomh tábhachtach sin don fheirmeoir. San fhómhar bhí sé cinneadh an raibh seans ag an teaghlach maireachtáil go dtí an geimreadh gan drámaí. Caibidil 7. Gránaigh agus iarmhair gráin tar éis an fhómhair. Tar éis an fhómhair bhí gach mála gráin níos luachmhaire ná ór. Bhí a fhios ag na feirmeoirí go maith nach raibh arán mar an t-aon bhealach chun na soláthairtí a shíneadh. Sin é an fáth go raibh an grán nach raibh oiriúnach le haghaidh plúr ardchaighdeáin tar éis é a mheilt, chomh tábhachtach sin. Ó seo a tháinig na gránaigh, na hanraithí agus na leiteanna a bhí mar bhunús le bia na bhfeirmeoirí san fhómhar. Ba iad eorna agus coirce na cinn ba choitianta mar d'fhás siad fiú áit a raibh an talamh lag. Ba só é cruithneacht a tharla go hannamh i go leor sráidbhailte. Bhí gránaigh bruite ar feadh i bhfad, go minic ar uisce amháin nó ar bhrat cabáiste. Bhí sé tiubh, trom agus monotonous, ach thug sé neart. San fhómhar rinneadh béile laetúil de. Uaireanta cuireadh iarmhair glasraí, beacáin triomaithe nó píosa saille leis má bhí siad ar fáil. Uaireanta bhí an grán chomh tanaí gur cosúil le huisce te le cúpla gráin. Mar sin féin choinnigh na páistí a gcuid babhlaí, mar bhí a fhios acu gurbh é sin an t-aon rud a d'fhéadfaidís a ithe an lá sin

Uaireanta meascadh iad le beagán plúir agus friochta ar bun pota cré, ag cruthú rud éigin cosúil le pancóga simplí. Ní raibh na hearraí seo cuma mhaith orthu agus ní raibh blas maith orthu, ach bhí siad ina slánú nuair a thosaigh an grán lán-shoitheata ag dul i léig. San fhómhar bhí buntáiste eile ag gránaigh. Bhí siad níos deacra a mhilleadh ná prátaí agus arán. Chomh fada agus a d'éirigh leo iad a chosaint ó thaise agus ó ghéim, d'fhéadfaidís suí ann ar feadh seachtainí. Chuir sé seo ar na feirmeoirí iad a chóireáil mar an bhunchloch aiste bia. Cé go raibh gach duine ag fáil go leor dá mblas tar éis na chéad seachtainí, bhí a fhios acu, gan iad, nach dtiocfadh siad slán go dtí an geimhreadh. Bhí gránaigh simplí, humble, agus monotonous, ach i dteach feirmeoir meánaoiseach bhí sé cosúil le garda ciúin a choinnigh an t-ocras ar shiúl. Caibidil 11. Caillteanas soláthairtí ó francach agus luch. San fhómhar ní raibh an námhaid is mó ag an bhfeirmeoir ná an sioc ná an t-ocras, ach francach agus luch. Nuair a d'éirigh na hoícheanta níos fuaire, chuaigh na creimirí isteach sna tithe agus sna stáblaí mar a bheadh ina dteach féin. D'fhéadfaidís dul tríd an gcófra adhmaid i gceann cúpla uair an chloig, ag scriosadh málaí plúir, grán agus gráin. Don fheirmeoir a d'oibrigh na soláthairtí seo an samhradh ar fad, bhí sé cosúil le buille díreach isteach sa bholg. Bhí sé go leor oíche amháin chun cuid den bhia a bhí le maireachtáil ag an teaghlach ar feadh míonna fada a imíonn. Bhí na creimirí á gcomhrac i gcónaí Ach bhí na huirlisí bunúsach. Cuireadh gaistí i coimeádáin cré, coinnigh cait, cuireadh bristí isteach i bpoll sna ballaí le héadach agus le cré Uaireanta dhúisigh an t-úinéir tí i lár na hoíche agus d'éist sé leis an gclisteáil tré Bhí a fhios aige mura bhfreagradh sé go tapa go bhféadfadh mála eile a bheith greamaithe sula n-éireodh an ghrian. Le go leor sráidbhailte bhí fiú post feirmeoir a raibh sé de chúram ar an gránchló a choinneáil. Ach i ngnáthchúirteanna, ní raibh daoine ná neart ag éinne dó seo. Ba é an rud is measa ná nach raibh na francach a gcuid bia amháin, ach go raibh siad á thruailliú, ag scaipeadh galar agus ag déanamh go raibh ar chuid de na soláthairtí a chaitheamh amach in ainneoin an staid éadóigh. Má fuair duine fuílleach nó creimire marbh i mála, ní raibh an bia inúsáidte go minic. In amanna ocrais bhí pian ar rud ar bith a chaitheamh amach, ach d'fhéadfadh bia éillithe galar a chur faoi deara a bhí i bhfad níos contúirtí ná an t-ocras. Bhí teaghlach feirmeoir san fhómhar ina gcónaí i strus. Gach maidin rinneadh seiceáil ar an gcómhra. ar na beairicí agus ar na coirnéil. Má bhí na soláthairtí slán, d'fhéadfaí scíth a ligean ar feadh nóiméad. Má bhí rud éigin greamaithe, thosaigh an lá ar fad le heagla agus le ghearán. Bhí a gcuid saothair féin ag imeacht os comhair na ndaoine. nach raibh seans acu maireachtáil go dtí an geimhreadh gan iad. Sin é an fáth go raibh an comhrac i gcoinne francach chomh tábhachtach sin. I sráidbhaile meánaoiseach bhí gach creimire ina chéim amháin níos gaire don ocras. Caibidil 8. Feoil an Fhómhair. marú muc agus cuimhneachán annamh satiety. Ba é an t-aon am den bhliain a bhféadfadh beagán feola fíor a bheith ar bhord an fheirmeora ná an fómhar. Nuair a d'éirigh na laethanta níos fuaire, bhí go leor tithe feirme ag ullmhú le haghaidh marú muc. Níor rinneadh é seo le haghaidh pléisiúir ná traidisiúin ach as riachtanas. Sna míonna níos teo bhí an fheoil ag dul go tapa agus thug an fómhar an chéad deis chun cuid di a choinneáil ar feadh níos faide. Don go leor teaghlach, b'é seo an t-aon uair a d'fhéadfaidís blas a bhaint as saille agus feoil úr. Tháinig an teaghlach ar fad le chéile ag an marú muc. Itheadh na codanna ba luachmhaire láithreach, mar b'iad na cinn ba tairisceana agus ba ghearra ba mhilleadh. Chuaigh an t-ae, na horgáin inmheánacha agus na sceallóga tanaí isteach sa phota an lá sin. Rinneadh iarracht soláthar a dhéanamh. Cuireadh salann ar an mbolg, chuimil an fheoil le huisce saillte, nó crochadh í ard faoin díon chun triomú ó dheatach an tine. Chuir cuid acu i gcoimeádáin chré tumtha i saill, ag cruthú rud éigin cosúil le caomhnóir bunúsach. Bhí muc féin ag teaghlaigh bhochta go hannamh. Go minic ní bhfuair siad ach iarmhar. nó cheannaigh siad píosaí beaga feola ó chomharsana níos saibhre, arbh fhiú leo iad. B'iad na cnámha, na cnámha, na sceallóga saille agus na hiarmhair craicinn na cinn ba choitianta. Rinneadh anraith as seo, a bhí ag boladh deataigh agus salainn. Cé gur bhain sé seo leis an bhfeoil is measa do go leor páistí, b'é seo an t-aon uair sa bhliain a bhraith siad rud éigin níos saille agus níos líonta ina mbéal ná gránaigh nó cabáiste. Bhí brí síceolaíoch ag an bhfeoil freisin. Ar feadh nóiméad gairid, bhí atmaisféar féile san teach. Fágthaí daoine níos láidre, mar tar éis míonna ag ithe leite agus glasraí, bhí blas ann a bhí bainteach le fíor-fhuinneamh. Ach d'imigh an mothúchán sin go tapa. Nuair a d'éirigh an fheoil as, agus an cuid is mó díobh caomhnaithe don gheimreadh, D'fhill siad ar anraithí humble agus gránaigh tiubha. Don fheirmeoir, ní raibh feoil an fhómhair ina só. Ba fhuinneog annamh é, tríd ar fhéadfaí scáth satiety san am atá thart a fheiceáil. Ach bhí a fhios ag gach duine go mairfeadh sé seo ach cúpla lá. Sula dtiocfaidh an chéad sioc, ní bheidh ach anraith cabáiste, gránaigh agus uisce te le hiarmhar glasraí sa phota arís. Mar sin, bhí marú muc an fhómhair cosúil le anáil roimh tréimshe fhada ina raibh rud éigin níos mó ná blas ag dul i léig. Caibidil 10. Éisc, froganna agus gach a thug an t-uisce. I sráidle meánaoiseach ní raibh iascaireacht éasca ná éifeachtach. Ní raibh sé mar go bhféadfadh na feirmeoirí dul go dtí an abhainn agus filleadh le ciseán lán. Bhí líonta maith, rópaí láidre agus aon trealamh gairmiúil acu. Ní raibh bád acu agus níor úsáideadh slata iascaireachta mar a thugtar iad inniu ar chor ar bith. Bhí an t-uisce fuar ríthábhachtach agus contúirteach, go háirithe san fhómhar. Dá bhrí sin, bhí iascaireacht níos mó ná iarracht éadócha ná foinse cinnte bia. Rinne daoine iarracht iasc a ghabháil nuair nach raibh aon rogha eile acu. Baineadh úsáid as ciseáin fite ó ghéaga, seaicéid mhóra, nó gaistí sealadacha ó chlocha. Ach bhí na huirlisí seo lag. Ba mhinic a fuarthas iasc beag ná rud ar bith níos mó. Má d'éirigh le duine éigin píosa mór a ghabháil, bhí sé ina sensational sa sráidbhaile ar fad. Sna cuimhneacháin sin, bhraith sé i ndáiríre mar fhéile, mar ní raibh mórán ann a d'fhéadfadh ligean dó féin feoil ón abhainn níos mó ná cúpla uair sa bhliain. Bhí iasc mór beagnach as sroicheadh na bhfeirmeoirí. Níor thug na bogáin éadomhain ach píosaí beaga, a cuireadh leis an anraith ar fad, lena n-áirítear na cnámha agus an craiceann. ní raibh aon duine ag roghnú. Bhí a fhios ag gach duine go raibh sé níos fearr ná rud ar bith. Agus nuair a dhóirt an abhainn tar éis báistí, d'éirigh an t-uisce chomh dorcha agus chomh tapa sin go raibh sé dodhéanta rud ar bith a ghabháil. Ansin d'iompaigh na feirmeoirí a n-aird chuig an méad a bhí in aice leis an uisce. Froganna, portáin agus sliogéisc uisce. Ní raibh na roghanna seo ach ina slánú sna laethanta is measa. Bhí froganna bruite san anraith, cuireadh portáin san uisce fiuchta agus bhí sliogéisc friochta ar an tine. Bhí an blas eachtrach agus géar, ach ní raibh aon duine in ann ligean dó féin a roghnú. I saol ina raibh an t-ocras ag lorg díreach taobh amuigh den doras, d'ith siad gach rud a d'fhéadfaí a ghabháil, fiú uair amháin gach cúpla lá. Mar sin, ní raibh an abhainn chomh mór sin mar fhoinse bia ach mar an dóchas deireanach. D'fhéadfadh sé béile beag a thabhairt, ach chomh héasca céanna, d'fhéadfadh sé rud ar bith a thabhairt. San fhómhar, d'fhill na feirmeoirí ón uisce, go minic le lámha folamh, ach fós rinne siad iarracht an lá dár gcionn, mar in amanna nuair a tháinig feithidí, lucha isteach, agus le linn báistí troma, tháinig fuílleach ainmhithe ó gach clós isteach ann. Ní raibh rochtain ag éinne ar fhoinsí uisce glan, mar sin d'fhéadfadh ól uisce gan ullmhúchán a bheith ina chúis le tinneas, fiabhras nó buinneach trom, a bhí marfach sa mheánaois. Sin an fáth go ndearnadh beoir lag, bunúsach. Ní raibh sé riachtanach le haghaidh spraoi. bhí sé riachtanach le haghaidh maireachtála. Rinneadh beoir ó eorna nó ó choirce, uaireanta ó iarraidí, tar éis an fhómhair. Bhí sé dorcha, géar, uisciúil, agus i bhfad ó na rudaí a dtugaimid beoir orthu inniu. Mar sin féin, rinne an coipeadh an deoch seo i bhfad níos sábháilte ná uisce amh an fhómhair. D'ól na feirmeoirí é go laethúil, mar bhí orthu a gcuid boilg a líonadh le rud éigin. Mhaolaigh an beoir an t-ocras, chuir sé teas orthu, agus thug sé fuinneamh dóibh ar na laethanta is crua. Ar an gcúis chéanna, rinneadh deochanna torthaí bunúsacha freisin. Baineadh úsáid as úlla, plumaí agus piorraí a bhí róbhog le hithe. Brúitear iad, doirteadh uisce ó tobar orthu agus ligtear dóibh coipeadh. Rinneadh deoch searbh a bhí deacair a ghlaoch fíon, ach bhí sé te, meisciúil, agus níos fearr ná uisce amháin a ól. Thug sé faoiseamh gairid, go háirithe nuair a bhí na hoícheanta ag éirí níos fuaire, agus bhí níos lú bia ann. Bhí alcól an fhómhair mar leigheas agus mar chosaint i gcoinne eagla. Chabhraigh sé le tráthnónaí fada a thrasnú, líon sé an bolg folamh agus chuir sé deireadh leis an strus a bhain leis an ngeimhreadh a bhí ag druidim, fiú amháin ar feadh nóiméid. Ní raibh sé ina só bhí sé ina uirlis marthanais nuair a d'fhéadfadh uisce dochar a dhéanamh. Agus níor lig an t-ocras do dhaoine suaimhneas a fháil. I dtigh feirmeora bhí fiú an t-alcól is simplí, cosúil le bacainn tanaí a scar an saol laethúil ón éadóchas. Caibidil 13. ocras tar éis clocha sneachta, lotnaidí agus galar plandaí. D'fhéadfadh an fómhar ní hamháin fuacht agus ceo a thabhairt ach freisin tragóidí a bhain an dóchas deireanach de dhaoine. Ba leor aon stoirm clocha sneachta amháin chun páirc gráin iomlán a scriosadh. Uaireanta san earrach nó sa samhradh tháinig galar plandaí agus dhorchaigh an grán sula bhféadfadh sé aibiú. Uaireanta tugadh báistí troma i mí Lúnasa agus rinneadh múnla ar chairn iomlána fós sa pháirc. Chuir sé seo go léir ar na cúlchistí fómhair a bheith gann, agus thosaigh daoine an fómhar leis an eolas nach bhféadfaí an geimreadh a thrasnú gan ocras. Nuair a bhí na fómhair lag, d'ith na feirmeoirí níos lú ná mar is gnách ar feadh an fhómhair, cé go raibh siad fós ag ithe an-bheag. Rinneadh an anraith níos tanaí, an t-arán níos tanaí, agus rinneadh an leite chomh huisciúil sin gur ar éigean a d'fhéadfaí é a ghlaoch bia. Is minic a lig na daoine fásta orthu féin nach raibh ocras orthu chun níos mó a fhágáil do na páistí. I dteaghlaigh den sórt sin, bhí comhaontú ciúin ann go mbeadh na daoine ba láidre ag fulaingt an ocras níos faide, ionas go mbeadh seans beag ag na daoine laga maireachtáil go dtí an t-earrach. Ach níor oibrigh an íobairt seo míorúiltí. San fhómhar, thosaigh an lagú, an mearán agus an laige a d'fhás gach seachtain. Ba iad na cásanna ba scanrúla, áfach, nuair a d'imigh na cúlchistí níos tapúla ná mar a bhíothas ag súil leis. Uaireanta d'ith creimirí cuid den ghrán sular thug éinne faoi deara. Uaireanta eile, rinne an bairille cabáiste chomh géar sin go raibh an t-ábhar ar fad le caitheamh amach. San fhómhar, níorbh fhéidir na botúin seo a cheartú. Má rinne rud éigin damáiste, cailleadh é go deo, agus bhí an geimhreadh ag teacht. I gcásanna tromchúiseacha bhí ar dhaoine a gcuid sráideanna a fhágáil. Má bhí an grán caillte agus na glasraí lofa ní raibh aon phointe fanacht. Phacáil teaghlaigh éadaí, uirlisí, pota agus beagán aráin a bhí fágtha acu. Chuaigh siad chuig na cathracha le súil go bhfaighidís obair nó alms ann. Níor fhill go leor acu ar ais riamh. Bhí rud éigin ciúin agus mall ag baint leis an ocras fómhair, ach bhí a chuid iarmhairtí chomh tragóideach le cogadh. Baineadh a neart díobh agus rinneadh sráidbhailte iomlána titim isteach sa gheimhreadh. níos mó cosúil le dorchadas ná le céim eile den bhliain. Bhí an fómhar i sráidbhaile meánaoiseach ina am de chiúnas, boladh deataigh agus taise, ach freisin ina am de eagla, a bhí suite go domhain i ngach duine. Ar dtús bhí sé le feiceáil go cineálta. Bhí boladh aráin úir, plumaí triomaithe, cabáiste i mbairillí agus beacáin crochta os cionn an tine. Ach bhí an flúirse ghearr seo imithe go tapa. Gach bollóg a bhí ag dul i laghad, bhí na glasraí ag dul i mbog. Bhí na torthaí ag dul i ndroch-chaoi sna cliathbhoscaí. agus bhí na lucha ag iompar an ghráin san oíche a bhí le maireachtáil go dtí an t-earrach. Bhí an feirmeoir ag streachailt le maireachtáil lá i ndiaidh lae. Anraith caolaithe le huisce, leite tíortha le hiarraidhrí, slis tanaí aráin sáite i pota. Sin an saol laethúil, agus áit éigin in aice leis bhí an eagla ag luí. Eagla roimh an ngeimhreadh, roimh an mbairille cabáiste folamh, roimh an gcúlchiste leite róthanaí, roimh an ngalar a d'fhéadfadh an t-aon duine a bhí in ann obair a leagan. Bhain an fómhar umhlaíocht, ach thar aon rud eile, chuir sé i gcuimhne go raibh saol an fheirmeora bunaithe ar bhunús leochaileach. In ainneoin an chruais seo ar fad, damhain daoine. Bhailigh siad beacáin. Chruinnigh siad páirtí. Shábháil siad cnónna. Rinne siad beoir bhunúsach. agus rinne siad iarracht gach bronntanas a thug an dúlra a úsáid. Agus nuair a theip ar na fómair, nuair a scrios na clocha sneachta an grán, nó nuair a fuair na cúlchistí bás sa díon, Chuaigh siad ar an mbóthar. ag lorg dóchais sna cathracha. Bhí an streachailt seo ar son na marthanais dofheicthe don domhan, ach dóibhsean bhí sé gach rud. Sin a bhí i mbia an fheirmeora mheánaoisigh san fhómhar. Ní blas, ní flúirse, ní dánta ó phictiúr phéinteáilte, ach Saol laethúil crua agus comhaireamh leanúnach na mbrúidíní. Más mian leat na caibidlí uile de shaol daoine an ama sin a fháil amach, fág síntiús agus fill anseo don chéad eachtra eile de na Céadta Dorcha. Sea.